Fáilte chuig an treoir ghairid seo ar cheardlann chnuasaigh SSM 2020, Fé 1. Is é 'Measúnú agus an Turas Foghlama' an teideal atá againn don cheardlann. San fhíseán seo, táimid chun léargas a thabhairt duit ar na hacmhainní a bheas tú ag úsáid chun páirt a ghlacadh i gCnuascheardlann FGL na Tíreolaíochta 2020, Fé 1. Tá an leathanach gréasáin seo briste ina. rannáin chun cabhrú leat na tacaí a nascleanúint go héasca. Is féidir sleamhnáin Chumhachtphointe do sheisiún 1, 2 agus 3 a fheiceáil nó a íoslódáil thíos anseo. Tá mé chun tú a threorú anois trí na tacaí agus na hacmhainní a mbeidh ort tagairt a dhéanamh dóibh agus tú ag obair trí na seisiúin. Osclaítear An doiciméad treorach, trí chliceáil ar an gcnaipe Cliceáil chun breathnú nó íoslódáil. Tugann sé forléargas don cheardlann ar fad chomh maith le léarscáiliú de na hacmhainní a bheidh in úsáid i seisiúin 1, 2 agus 3. Is féidir teacht ar ábhar na ceardlainne trí chliceáil ar an gcnaipe 'cliceáil chun breathnú' faoi íomhá shuíomh Google Measúnú agus an Turas Foghlama. Osclófar suíomh Google ar an leathanach baile, áit a bhfeicfidh tú ár dteideal agus ár dteachtaireacht fáilte. Sa chúinne ar bharr na láimhe deise feicfidh tú roghchlár Gníomhaíochtaí. Chun an roghchlár Gníomhaíochtaí a oscailt, cuir do chursóir thar an bhfocal Gníomhaíochtaí agus beidh roghchlár anuas le feiceáil ag nochtadh teidil leathanaigh a chabhróidh leat páirt a ghlacadh i Seisiúin 1, 2 agus 3. Ansin, roghnaigh an leathanach a theastaíonn uait i ndáil leis an ngníomhaíocht a bhfuil tú ag gabháil di. Faoi bhun na teachtaireacht fáilte tá cnaipí dearga inchliceáilte. Is féidir teacht ar ár leabhrán Acmhainní, Páipéar Samplach Tíreolaíochta na Sraithe Sóisearaí CSS, Míreanna Measúnaithe CNCM, agus Leabhrán Cheistiúcháin Éifeachtach CNCM trí chliceáil ar na cnaipí cuí, a osclófar ansin i gcluaisín nua. Ansin, is féidir leat aon cheann de na míreanna a luaitear a íoslódáil. Faoi na cnaipí inchliceáilte, tá ár seomra ranga fíorúil. Ar thaobh na lámh clé, is féidir liosta de na hacmhainní go léir atá leabaithe istigh sa seomra ranga fíorúil a fheiceáil. Tá gach acmhainn sa seomra ranga hipear-nasctha, cliceáil ar aon íomhá, mar shampla an Creat Doiciméad nó an tSonraíocht Tíreolaíochta, agus osclófar i gcluaisín nua. Is féidir leat a íoslódáil. Tá sé tábhachtach do leabhrán a íoslódáil mar dhoiciméad Microsoft Word ar féidir leat oibriú leis. Chun é sin a dhéanamh, cliceáil ar an gcnaipe Íoslódáil sa chúinne ar thaobh na láimhe deise agus oscail an doiciméad Word. Nuair a bheas sé íoslódáilte, feicfidh tú go bhfuil an tábla ábhar ar leathanach 1 idirghníomhaíoch. Cliceáil ar aon cheann de na teidil seo, ag baint úsáid as do chnaipe rialaithe, agus tabharfar díreach thú chuig an gcuid sin den leabhrán acmhainní. Feicfidh tú go bhfuil táblaí ann do gach gníomhaíocht, le samplaí chun tú a threorú tríothu, agus ansin Is féidir leat do shamplaí nó do smaointe féin a chur isteach sna spásanna atá ann.